E m'a dɔn Dirisa fana ka t'i da ee ee m'a fɔ Dirisa ka kuma cɛ k'a ba ninnu se ka to yen u nalen filɛ u bɛ da konko la ɛ aw bɛ dɔw kɛ da konko la ne ni ye da yɛlɛ aw ka kuma to ɛɛ ne tɛ wa Dirisa dun y'a fɔ k'u bɛ na dɛ i jɔ Dirisa jɔn ka taa Dirisa da konko a kana n b'a fɔ Dirisa ko k'u bɛ na ɔ nka muramuso bɛ yen n bɛ ka gasi ɛ nka n'a ta o ta Dirisa ee Dirisa naamu baba Dirisa ɛn bɔ i ka na yan i tagama i sennukun kan muramuso kana wuli bɔ i ka na yan n sennukun ka fɛnɛ baba muramuso kana wuli kana mankan kɛ a ka wuli a tɛ sunɔgɔ la wa ayi ale tun ma sunɔgɔ yɛrɛ o Ɔ Dirisa n'o ma sunɔgɔ bɔ i ka na sa i y'a fɔ cogo o cogo a kɛra ten jumɛn i baw filɛ da la
i tulo t'u da konko kan na
Dirisa i b'u dɔn koyi u tɛ se ka si ne y'a dɔn ninnu tɛ se ka si abada n'u ma na ne ka so yan u tɛ mara yɔrɔ si ni ne ka so tɛ n'i y'a dan ne ma de
Dirisa ne bɛ mun d'u ma ka so o bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ mɔgɔ ka so. baba n'i y'a dan ne ma dɛ.
Ah. hali an ka taa an da k'u to yen. n'i y'a dan ne fana ma dɛ hali an ka taa da yɛlɛ. n taara i lawuli fɛn min kama ko ka taa n da k'u to yen n'an ma taa da yɛlɛ ka aw ka a don u tulo la k'u ye min kɛ kɛ. Mhm. dirisa u malolen de seginna o dirisa n'an taara n da k'u to yen kɛ. Mhm. a tɛ dɔn fo an k'u ka maloya la tɛ u maloyabagatɔ bɛ sin ka tɛmɛ an na tɛ ka dɔgɔtɔ da. u bɛ na hali ni sini dugu jɛra u bɛ na. aa sini dugu tɛ jɛ n'an ka taa da yɛlɛ sa. ok an ka taa baba. Mhm.

Bonjour kana fɔ ban tile e ma cinin tan kɛ bɔlen e bɛ kɛ maa dɔn ka di e e bɛ kɛ maa sugu jumɛn ye Dirisa ni somɔgɔw jo b'a la k'a gɛn h mɔgɔ bɛ don i ka so mɔgɔ ka don fɛ yan Mohamed e tun bɛ min ne ko e tɛ se ka na tɔw bɛ na waati min na bon ne tun bɛ exercice kɛyɔrɔ la exercice kɛyɔrɔ mɔgɔw dalen ko i bɛna da konko gangan gangan fo ka n ja tigɛ la la N ye mun ko ye e kɔrɔkɛ jo b'i la k'i gɛn o N- i tɛ na yan Mohamed Naamu. bi tɛmɛnen kɔ Naamu. mɔgɔ kana da k'i to kɛnɛma han. N y'a faamu.
i ye jatigɛ dan kan bi a ka bon ni jatigɛ bɛɛ ye. i ye jigilatigɛ dan kan Mohamed Ala kana n jigilatigɛ sinon i ye jigilatigɛ dɛ Ee, D'accord.
Baba, han e jigila tigɛra mun na? a tɛ jigilatigɛ kun bɔ I jumɛn?
an nana mun kama an Ɔɔ, b'a fɔ k'u bɛ da la wa a fɔ- Dirisa, a sɔrɔl'u ye wa
Baba tun y'an hakilina de ye an hakilina n'a ma ko a ma kɛ jigilatigɛ ye wa a Mohamed i fana i bɛ dugu tila ne y'a fɔ i kɛ dugu tila fɛ i fana kana mɔgɔ jatigɛ ni
nin ma ɲɛ dɛ n jo t'a la e ka t'i daba ye baba an t'a kɛ ten baba an laban k'a kɛ an ka don k'an da Ayi to kɛ t'i da ne ka dalen tɛ cɛ sira la dirisa ni ala sɔnna a ma sini u bɛ na ala bɛ sɔn n'u ma na sini dɛ ne b'u ɲini n m'a fɔ i ka t'u ɲini n y'o f'i ye
baba k'an si han dirisa ka dugu ɲuman jɛ amina Mohamed na na yan ba ne yɛrɛ tun ɲinana k'e somɔgɔw bɛ bɔ min ne y'a Hmm. an bɔ fo segu aw bɛ bɔ segu mara la de awɔ e kɔrɔkɛ bɛ yan kɛ n kɔrɔkɛ bi yan
Mohamed mun y'e n'i kɔrɔkɛ bɛɛ ye wa ne ni n kɔrɔkɛ ma se ɲɔgɔn ma n n'a muso de ma bɛn i n'a muso de ma bɛn n'a muso de ma bɛn Mohamed n y'a mɛn kɔni k'i bɛ baara la école la o fɔ ɲɛna na k'i kɛra premier ye ɲa ko examen passera i passera d'accord n bɛ dugawu k'i ye ala ka baara ko nɔgɔya amina yarabi amina chaise ta i ka n'i sigi kɔmi mɔgɔ tɛ an fila de bɛ yan n'a ye dugutila yaala ka di e na baro kɛ ne bi fo ka dugu jɛ bon ne bɛ fɛ ka taa n da de k'i da bon e ka sabali sini n bɛ taa école la

E bon sabali a to an b'i ɲininka de i sigi dɔrɔn
ok n y'a faamu e ko ko aw bɛ bɔ segu
segu dugu jumɛn
segu zinzana gari zinzana gari dirisa dirisa fitinin dirisa fitinin o ye ne sɔrɔ zinzana gari la k'aw bɛ bɔ zinzana gari la ka Mohamed Donc kalan de y'i se yan kalan de ye ne se Bamakɔ yan alhamdulilahi awɔ dɛ i ye bac de sɔrɔ n'i nana n ye bac sɔrɔ Segu o b'a yira k'i ye kalankɛla ye dɛ awɔ aw cɛ joli b'aw ba bolo an cɛ fila e n'i kɔrɔkɛ pe ne ni n kɔrɔkɛ fila
han awɔ ee e kɔrɔkɛ fana ma kɛ maa sɔbɛ ye dɛ e k'e gɛn aw fila de b'aw ba bolo a bɛ kɛ cogo di bon i kɔrɔkɛ man ɲi dɛ hɔn ne kɔrɔkɛ yɛrɛ man jugu hɔn muso de ka jugu
i kɔrɔkɛ man jugu nka muso de ka jugu awɔ jɔnni ye muso in sababuya so kɔnɔ n kɔrɔkɛ jɔnni bɛ nasɔngɔ bɔ n kɔrɔkɛ jɔn ta ye du ye n kɔrɔkɛ ayiwa bisimila ɔ muso de bɛ se k'e la e kɔrɔkɛ i kɔrɔkɛ i dɔgɔnin ba kelen fa kelen k'u labɔ du kɔnɔ e b'i jɔ ko muso man jugu k'i kɔrɔkɛ man jugu muso de ka jugu muso de ka jugu
ɛ muso n'a ka juguya bɛɛ muso bɛ se k'e gɛn ka bɔ du kɔnɔ n'i kɔrɔkɛ ma jɛn n'a ye wa bon a ko ka gɛlɛn sa dɛ ɔ baara jumɛn ka d'i ye diɲɛlatigɛ la n'i tilala kalan na ne tilala kalan na ne bɛ fɛ ka kɛ docteur de ye ee Mohamed aw ɲɔgɔn caman de bɛ ka maaw kɔnɔ fara k'u faga fu caman min maa wuli n bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye min maa wuli n bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔya ma nɔgɔn dɛ Mohamed
Bɔ n'i y'a kalan kɛ i bɛ se dɔgɔtɔrɔya ma nɔgɔn dɛ Mohamed i ye fɛn min kanu i bɛ se o de la bɔ
dɔgɔtɔrɔ f'i ka kɛ maa timinandi ye i ka kɛ maa ye maa hakili sigilen ye i ka kɛ maa sabalilen ye i ka kɛ maa ye maa min se ka maa ladon dɔgɔtɔrɔya ma nɔgɔn dɛ Mohamed bɛɛ ko n ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔya tɛ taa haraba haraba kɔ haraba haraba i bɛ maa caman bɔnɛ a ni na i m'a ye maa caman bɛ bɔnɛ a ni na ko ala ala tɛ dɔgɔtɔrɔ de bɛ maa caman faga I m'a ye ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ko la o tiɲɛ depuis n nana i y'a mɛn ko n taara dɔgɔtɔrɔso la ayi n m'o ye fɔlɔ bɔn n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye f'i ka kɛ maa basigilen ye ka kɛ maa kalannen ye ka kɛ maa hakili sigilen ye maa kodɔnna ye maa min n'a bɛ se ka maaninfin kun dusumangoya tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ maa dusumango tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ parce que dusumangoya i tɛ se ka banabaatɔ kun f'i ka kɛ maa ye maa min nisɔn ka di i bɛ to ka yɛlɛ dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ fɛ k'a nisɔndiya hali n'a bɛ nin bɔ la i b'a jira k'a fɔ k'a bɛ balo n y'a faamu bɔ voilà i tɛ jɛn ne ka taa n da jɛn ne ka taa n da ɛɛ Mohamed o kɔni sa bi kɔni sa Bɔ e ka sabali
i baw kɔnɔ sɔɔni n'olu nana i bɛ t'i da olu taara min aa kuma kurumari kun ka fɔlɔ ye ni Mohamed Bɔ n'i ye ne kɔni sigilen ye yan fo dugu tila Mohamed i ma fɔlɔ ye e delila ka na don ka ne sɔrɔ du kɛnɛ ma yan ayi nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye voilà A kun kɛra cogo di sa Mohamed ninnu de ye ala minɛ maa min maa bɔ manamana kan nin dɔrɔn dɛ k'u jo t'a la k'aw muso nana e i terikɛ muso nalen n y'o weele de n ko bɔn u ka jɔn tɛ u ka ɲi k'o minɛ ka ɲa ninnu de fila filɛ ka dimi k'u ka minɛn cɛ ka taa u ka sira fɛ
Dix heures bɛ ɲini ka na se Bɔ o y'a ɲɛ bɛɛ ye a cogo bɛɛ filɛ n'o don o jo t'a la Mohamed ne ma d'a la n'i bɛ taa école la ne jo b'a la dɛ e de jo b'a la o de ye n sigi yan fo n ka jo kɛlɛ kɛ ka s'a dan na de Mohamed a tɛ k'i kɔ a bɛ k'i ɲɛna de Bɔ su kɔrɔbara koyi n m'a fɔ su ma kɔrɔbaya dɛ nka a bɛ k'i ɲɛna de Mohamed a to n ka taa n da Ɛɛ Bɔ hali ni balola hali to yen n m'a fɔ sunɔgɔ t'i la dɛ nka an bɛ si ɲɛna in kɛ ɲɔgɔn fɛ e de ko ko si ɲɛna ka di e Mohamed Mohamed ye ko sɔrɔ ne den Dirisa tɛ maa ɲɛnama ye dɛ hɔn nin ye ne kɔrɔfɔtɔ ye Mohamed ni Dirisa ye maa ye o est-ce que Dirisa ka ɲi ka taa ka ne kelen to du kɛnɛ ma

Mamɛ nka j di hali bi i ma da e ko ko n'i kalanna k'i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ de i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ de ye awɔ
Ala k'i kuma kelen bɛ taa ka segin ka taa ka segin ni kelen bɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ se dɛ Mohamed
Mohamed
Mohamed an bɔ h ne tun ko k'e ka tenue don nka n'e ye tenue don u b'i sɔrɔ u b'i sɔrɔ sunɔgɔ la k'i fa n tun bɛna fɔ de ko ale ka kɛ tenue donna ye nka e man kan ka kɛ tenue donna ye parce que n'e ye tenue don dɔrɔn c'est fini e u b'i sɔrɔ sunɔgɔ la dɔrɔn k'i ka maaya ban hali su ma janfa i bɛ ka kɔrɔni yɛrɛ ma non ee baba trois heures moins sɔɔni sa fajiri bɛ wele Mohamed
n ko ɛɛ Mohamed ne muso ninnu ye koba kɛ dɛ a gɛlɛyara i b'a dɔn dɛ mais bon a bɛ sɔn ka na sini o su in na wa sini Ah, kɔmi su kɔrɔba su kɔrɔbara ka ban dugu jɛra fɔlɔ ayi est ce que u na se ka bɔ nin heure la Ah, e ma bɔ wa ayi ne tun taara exercice kɛ yɔrɔ la Ah, olu tɛna t'e sɔrɔ exercice la wa fɛn sabali sa kana fɔ ko dugu ka jɛ Mohamed ɲabali i ka ko ka bon ne bolo han voilà o ye tiɲɛ ye o bɛ na
Sinon Mohamed n y'a mɛn k'i kɛra i ka classe la premier ye, awɔ, n kɛra premier ye, i bɛ kalan kɛ dɛ, i jija kalan fɛ kalan de bɛ mɔnɛ bɔ Mohamed i y'a mɛn, n y'a faamu, dimi tɛ don i la Mohamed wa i kɔrɔkɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a ɲini k'a ye, i b'a fɛ ka t'i kɔrɔkɛ yɔrɔ wa? han ou bien n b'i kɔrɔkɛ ɲini k'a ye min bɛ n fɛ k'a fɔ a ye n b'a fɔ a ye, o de ka di n ye, n b'a ɲini koyi, o de ka di n ye, ne yɛrɛ b'a fɛ i k'u ka adresse di yan Mohamed Mamɛdi Mamɛdi n'i ma sa kɔni fo sunɔgɔ i bɛ wuli o Mamɛdi naamu wuli
si ɲɛna e b'a haramu ka dugu tila e fo ka taa dugu jɛ sa Mamɛdi e ni e ni ne bɛ n sigi sa e Buwa
fajiri de wuli kan filɛ nin ye
Buwa misiri bɛ ka wuli koyi ne m'o mɛn ee aa misiri bɛ ka wele tiɲɛ fɔlɔ tiɲɛ o Mohamed n'a ma ya ko misiri welela ɔ n bɛna wuli ka seliji ta a wuli an ka seli jɔ ne ka seliji ta an ka nin da kun kɔrɔ e b'a yɛlɛ comme ça ni ne tilala e fana bɛ seliji ta n y'a faamu e ka taa fɔlɔ aa ba a don ne filɛ nin ɲɛgɛn na ne bɛ taa n da a tɛ bɔ ka ne sɔrɔ yan ee ne bɛ taa n da di sini sini ekɔli ye Eh, Mohamedi, Mohamedi, ah, ko kuma Dirisa ka kamalen y'a yɛrɛ ta Mohamedi, a fana taara da koyi.
Ah. Dilika, Aa kan jumɛn bɛ? i bɛ ɲininka kana mun na Ah, e ɲɛ bɛ mun na na Eh Dilika o la. Mun de kɛra mun kɛra e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ jalo sufɛla tun tɛ e ka ko la mɛ sa i bɛ k'o bɛɛ don i ka ko la surtout e nana heure min na e k'o jate minɛ bani ne ma weele ka to yan fila la e ye ne weele ka ne to yen fana e bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yen ɔ cogo di
N y'a bɛɛ kɛ Ture de bolo koyi, ayi i kan'a da Ture la, ee walahi n ye nin bɛɛ kɛ Ture de bolo koyi, ɔ cogo jumɛn na, ee n ko a ma ne wele a muso ma ne wele wa k'a mago bɛ ne na, ɔ ne taara ne hakili la k'a fɔ ko ci ɲɛnama dɔ de bɛ yen, a taara ka taa jaa a bɛ fɛ ka an ka kɛlɛ de fɔ k'a ban ka yafa ɲini, ɔ e hali n'o kɛlɛ tun ma ban dun, ne m'a fɔ i ɲɛna ko n bɛ nin kɛ ka s'a dan na, a jalo tiɲɛ na i y'a sama ka s'a dan na, han, ee halisa, ee Ɔ n y'a ban fɛn de kama sa o Pɛnda de kama o kɔfɛ dun an yɛrɛ tun bɛ nalen k'an bɛ nalen i nɔfɛ pour que an ka taa Mohamed ko ɲɛɲini ko taa mun ko ɲɛɲini Mohamed ko kɛ e m'a fɔ k'e y'a terikɛ ye wa n y'a fɔ ko n ye Jabale ye ani n y'a fɔ ko n bɛ Mohamed yɔrɔ dɔn o ye kelen ye Umu Umu A kana bɔ i da tugun dɛ ee Jalo n m'o fɔ Pɛnda ye dɛ
Ture sira n'o y'a kɔnɔ an ni Ture sira n'o y'a kɔnɔ n m'o fɔ Pɛnda ye dɛ n y'a fɔ Pɛnda ye n ko n ni Jabale ye ɲɔgɔn ye ɛ gudɔrɔn da la cɛnin ka tabali da la n ni Jabale ɲɔgɔn ye n ye Mohamed ɲininkali k'a la ko Mohamed bɛ yen ko sa ko Mohamed yɛrɛ kɔrɔkɛ ye moto kura san ka di Mohamed ma ko Mohamed ninnu ka lakɔli fɛn na ko Mohamed kɛra premier ye n b'o kɔni kala ma mɛ ko n bɛ Mohamed yɔrɔ dɔn n m'o fɔ o
i dun k'i jija i ka Mohamed yɔrɔ dɔn nin ko la i k'a ɲini a ye dɛ, ee,
diyagoya la wa, a diyagoyalama kɔni, ee, Ture silen ni fɛn y'a kɔnɔ,
aa, ne Umu ta kɛra dɛ, aw ma daga min bila pɛnda da la o, o daga sigi kun ne da la, ee Umu nin kelennin in kɔni, anhan, nin kuma bɛ caya bi dɛ, Aa, Jalo, un, ko wɛrɛ na k'e kɔnɔ, Ne? e ka si ka yaala e bɛ fɛ k'o datugulan kɛ nin de ye, mɔgɔ da de bɛ mɔgɔ da de b'i coron, ne da ne da ma n coron dɛ Jalo, a e kɛ kun k'a fɔ,
O ma ni n ye Jabale ye ni n y'a ɲininkali kɛ n fana ye kibaruya min sɔrɔ o fɔli fana bɛ se ka kɛ ko jugu ye ayiwa Umu i dun k'i jija ka nin ɲini dɛ ɛɛ ja ne ta kɛra dɛ ɲininkali bɛ se ka kɛ ɲinini ye jagoya an b'o ye Yala bɔ bɛ taa ɲini ne de bɛ taa ɲini e de ma koyi e sumuni ma bɔ furutigi kunna fo furu ɲɛ ja adɛrɛsi a ko filɛ nin ye dɛ ne ko Umu an bɛ nin bɛɛ la o mun y'a lata o ka hakilina ye jumɛn ye sisan ne de bɛ e ɲininka o la sisan e min bɛ ka daga minɛ ne la ne de bɛ e ɲininka Pɛnda ka hakilina ye jumɛn ye e daga wuli tɛ yan hali ne daga wuli don e fana daga wuli t'a cɛ yan
Kɔmi cɛ y'a bilen ka sigi da la waati la a nana aw fɛ o n'a sɔrɔ a na kuma dɔ f' i ɲɛna ayi a ma kuma fɔ ne na an y'a ɲini an n'e yɛrɛ bɛ taa ɲini ɲɔgɔn fɛ yan an m'a ye an ma kibaruya dɔn a la dɔn an y'a fɔ Ture ɲɛna ko tiɲɛ la an y'a ɲini an m'a ye an ma kibaruya dɔn a la mɛ ne fana ye min don a la n b'o fɔ kɛ ne ko an tɛ taa kominike kɛ arajo la payi
i m'a ye Jalo dɛ baro ka fisa kuma dɔw la koyi
arajo la ko di a kɛra cogo o cogo a bɛ min fɛ yen o b'a mɛn n'o m'a mɛn o muso b'a mɛn n'o muso m'a mɛn o denw dɔw b'a mɛn n'o denw m'a mɛn Mohamed yɛrɛ b'a mɛn ee an k'a kɛ ten i m'a ye dɛ dugutigi den sigi ni bɔgɔ tɛ bɛn koyi i jɔ ta n k'i jɔ mun kɛra n tɛ n taatɔla ye dɛ min ko mini wa arajoso la kɛ e somɔgɔ de don mɔ Umu i t'i hakili sigi e bɛ taa arajo la sa e bɛ taa mun ne fɔ arajo la i ɲɛ t'a la Jalo i ka ko bɛ ɲini ka kɛ damatɛmɛ ye sa dɛ i yɛrɛ m'a fɔ sisan ko ne bɛ Mohamed bɔ yɔrɔ ne k'a bɔ ko ne da don ni hakilila ɲuman jamana n tɛ t'o fɔ arajo la n yɛrɛ de bɛ taa n sigi arajo so kɔnɔ ka n da don a mikoro la k'a kuma bɛɛ fɔ e arajo la ayi ko n'i taara kominike bila i b'a kɛ ten ne o mana ni maa min tɛ kuma arajo jumɛn yɛrɛ de don fɔlɔ dɛ Arajo jumɛn an ka taa jumɛn na fɔlɔ a fɔ arajo in tagali ko bɛ kɔnɔ ko la o kelen kɔni Jalo tiɲɛ la ne tun bɛ fɛ ka taa mɛnna dɛ nka ne ma sira de sɔrɔ o ni fana ne t'a yɔrɔ dɔn de e t'a yɔrɔ dɔn e bɛna taa cogo di sisan n tɛ ɲininkali kɛ datigi de bɛ fili ɲininkali kɛ ko arajo Dakan bɛ min an'u k'a yɔrɔ jira i la fo min ka kɔrɔ min ye
dili kɔmi i bɛ yan nɔ seku umaru bɛ yan kuma bɛ n fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ee safi o ka di a ma juguya
ayiwa kɔmi su kɔni su ye hakili jagabɔ sisan sa Umu, un, i b'a fɔ Seku Umaru ɲɛna, un, k'a ka fɛnw minɛ, un, a ka furunafolo a k'a bɛɛ minɛ, ɔ, unhun, ayiwa, i ɲɛ b'a la dɛ Umu dɛ, an, min kɛra ne la dugu in na, an, ne yɛrɛ de tɛ segin tuguni, a, i ko ten, unhun, i ko ten, unhun, ɔ, ayiwa ee Jalo, un, i tulo bɛ Safi ka kuma la kɔni n y'a mɛn. k'i ka fɛnw bɛɛ minɛ k'a y'i miiri ko su ye miiri ye. Mhm. k'a y'a miiri k'a tɛ fɛ ka segin aw ka dugu yɛrɛ de la tuguni. Ah, ayiwa baasi tɛ. awɔ. baasi tɛ.
awɔ. o diyara n ye. Mhm. parce que ne tɛ fɛ ka maloya sɔrɔ a la dɔrɔn. awɔ a fana m'i lamaloya nin kelen na dɛ a ko k'i k'a minɛ. Hmm.
Safi ko don dɛ. ɛɛ eh, Safi ko don a kɛra cogo o cogo a fɔra ye ko folotɔ don n'a bɛ kan fila fɔ de.
Ayiwa baasi tɛ seku umaru i hakili latigɛ a minɛ n yɛrɛ de ye miiri ka hakilina ɲuman ta a ser'i kɔnɔ kɔni ee f'a dan
dɔn in n'i jɛnnen pe pewu dɔ in na pe pe pewu miiriya tɛ yen bilen safi dɔn kuma wɛrɛ n tɛ fɛ ka kuma wɛrɛ mɛn tuguni kɔfɛ i tɛ foyi mɛn tuguni a minɛ ne yɛrɛ ye safi de ko ten
baasi tɛ
baasi tɛ
Safi n'ala sɔnna n b'a minɛ k'a b'a minɛ awɔ wari minɛ i ka taa sugu la n'i taara bi kɛ safi i kana kɔgɔ wɛrɛ san k'a kɛ saniya mɔgɔw ka kɔgɔ ye ka tulu banna ayi umu ye min di tulu ni kɔgɔ min o bɛ yen o ma ban a banna wari minɛ i ka taa sugu la ne yɛrɛ bɛna taa arajoso la ne bɛna taa kominike bila la o ka di awɔ jɔn ka kominike penda cɛ dɔgɔnin mohamɛdi kɛ o ka kominike k'a tununna ka tunun wa a tununnen kalo kɔnɔntɔnnan de jɔlen filɛ nin ye est ce que ani tile kɔnɔntɔn o tɛ aa awɔ ee umu ee umu wala han tiɲɛ don koyi a fɔ e ta in tɛ bɔ i la ko kalo kɔnɔntɔn ni tile kɔnɔntɔn ne bɛ k'a jate o E bɛ k'a jate a sɛbɛnnen b'e bolo min ala sɛbɛnnen tɛ bolo a bɛ n kunkolo kɔnɔ a ma bɔ an
jalo sigira i ni sɔgɔma n b'a dɔn e ye fajiri kɛ bere ye k'i bolo ɲɛsin ne ka so la wa fɔ tuguni dɛ ni cɛbalen bolilen don ja ne ne tigi da ta ka kɛ so don mɔgɔ
O ma a tɛ si so tuguni jalo oui i ni sɔgɔma somɔgɔw i ka kɛnɛ ni e bɔtɔ min
a fɔ tuguni dɛ n ka so kɛ
hali dugu tɛ jɛ dugujɛ bɛ tɛmɛ fajiri wele kan jalo e fana
n'aw m'aw yɛrɛ kɛ maa ye dɔɔnin dugu jɛbaliya aw de bɛ ɲɔgɔn da la tu tu la i ko sɛba n'a denw a fɔ dɛ o de dun don dɛ mun bɛ tigi terimuso kabako i ka cɛ wa
a ma si so wa ka si so a bɛ dɔ ɲɛ lamɛn terimuso ne dabali banna nin ko la a bɛ dɔ ɲɛ
ne ko est-ce que nin cɛ in bɛna changer tuguni wa fo n'i kɛra ala minɛ jɔn ye k'i sigi sa dɛ ni ala y'a yɛlɛma waati min na a b'i sɔrɔ waati ala
i b'a dɔn nin y'a tile saba ye tuguni kɛ terimuso k'a bɛ politiki la ko mɛriya ɲini ee a setɔ jeni bɛna kɛ mɛri ye bamakɔ sigi la o tuma mɔgɔ bɛ ji min ka yɛlɛ sanfɛ wa ee ala Ee, walayi fo k'an hakili jigin eh, eh, eh, fɛn na sisan o sanjan na kuma sa joli ka ala minɛ k'a bila lisi kan k'ale bɛ kɛ mɛri ye ah k'ale bɛ kɛ on- o ko honorable wa honorable n'a fɔra k'a bɛ fɔ bɛɛ de ma ko honorable ko est-ce que nin ɲɛ b'a kunkolo la fɔlɔ o foto la k'a ɲi gasa ko kan ni mɔgɔ min y'o ye dɔrɔn denmisɛnninw bɛ se ka tɛrɛ ci a ɲi kan ten O tuma ale ko k'a ye na ɲin ta ee kaba o de ye n hakili jigin ale ta la sisan u den maa m'a fɔ k'a bɛ kɛ mɛri ye o
ee n terimuso ee ala donc a ko filɛ ta ɔ o sɔrɔ jalo bɛ yen waati dɔ ra jalo de ye ala minɛ k'ale b'i kanbɔ e yɔrɔ jumɛn ko bari ko dugu denmisɛnninw bɛɛ b'ale fɛ de ko jalo ko fo ale ka kɛ fulaw ka mɛri ye ko fula denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ jalo ta i t'a dɔn ko fulaw tɛ voter f'i kelen k'i yɛrɛ kɛ mɛri ye olu ma tila u ka misigɛn na olu bɛ taa voter mɔgɔ ma tila nɔnɔ biri la o kelen kɛ e tɛ e kelen ka boli ka jamanadenw to fula bɛ sigi yɔrɔ kelen ni ala cɛ kabako fula yɛrɛ tɛ voter ka voter min papiye t'u bɛɛ la i ta de ye bugu turu ani bugu jɛnsɛn a fɔ tuguni Ee ala ni fila ko n'u taara nin dugu in na kɛ han ni mɔgɔ sara ye u b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ i ka taa yɔrɔ wɛrɛ parce que olu hakili la ko saya to dugu la n terimuso n ka cɛbalen fɛnɛ k'a bɛ buguni ko buguni ko buguni dɛ k'a bɛna kɛ buguni mɛri ye
k'a bɛ mɛriya ɲini na yen e ma mɛriya ɲini bamakɔ bugunikaw bɛna e ta mɛriya ɲini bamakɔ tɛ dɛ i tɛ taa baara yanni i ka kɛ mɛri ye dɛ i bɛ mɔgɔw ladon ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i y'i kunna bɔ bɛɛ b'i ka ɲumanya fɔ ka taa i ka ɲumanya kama e ma se k'i ka denbaya yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan te ni sukaro t'e bolo ka di mɔgɔw ma jalo
kabako e jalo o i ka o san janba kɛ o mɛri ko in kɛ ee n ka cɛ i m'o fɔ n ye dɛ
A dabila dɛ, jalo de, ka e e Ala minɛ kɛ ka dibiriba don a kunna, ee, ka bere da a kan fɛ, ka fulaw ka ɛ, Umu, n kɔ tɛ, n ɲɛ tɛ, Umu, k'o don a kan, ee, o forokiya dɔ don a kana kɛ, an, k'i foto ta n'o ye ka k'a sɛbɛn a kɔrɔ ko pulare, mɔgɔ mana e yɛrɛ ni bere ye o Mɔgɔ na sɔn k'e ta, an, Umu, u ka man fɔli ko tururu tururu tururu tururu o dununni ninnu kɛ, ɔ, e Ala i jɔ tan tan sa, a dɔ b'i kun wa, n k'a ɲini n ka telefɔni kɔnɔ kɛ, awɔ, e k'a k'a la tan n k'a lajɛ, n k'a ɲini n ka telefɔni kɔnɔ ni n y'a ye, ee, i, n'o tun kɛra la ɔhɔɔ cɔ a filɛ ni nin tun kɛra la fo a bɛ taa jalo ɔ ɛ fo a bɛ taa Umu a teliya bɔ mɔgɔw bɔra nin ye ne kunbɛn ni fɔli de ye E mɛ ɛsike a ma nin ta dɔ de kɔ jumɛn kɔ sanjala an taara kɔnsɛri dɔ la pale la ayi denba ɲuman dɔ bɔra n'a don ayi m'a ta m'a ta olu kɔ aɔn olu ye ala minɛ sisan a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan fula sabaranin don olu sen na kɛ olu cɛsiri ka kale da olu ɲɛ n'u dabara na olu bɔra ko tuuru tuuru tuuru o la kɔrɔbalen kelen tun b'o la dɔrɔn o bolila ka bɔ jaa nɔnɔ b'o ka filen kɔnɔ a bɛ nɔnɔ yɛlɛma ee

E ko gino fana gino kɛ gino fana taara buguni k'a bɛ mɛriya ɲini na gino ka kɛnɛ kɔni i yɛrɛ ka kuma dɛ e bɔra faransi kun an kura ma min fɔ ko i ma ye dɛ ne yɛrɛ laban bɛ ci bila mɔgɔw ma komi n bɛ ci bila bakari ma a fana ka taa debo la ka t'i perezante perezante man di mɔgɔ kelen ye o a man di mɔgɔ kelen na bakarijan jumɛn ko don

bɛɛ tɛ kɛ mɛri o jumɛn de bɛ kɛ mɛri ye ala ma bɛɛ da mɛri in kama koyi n'i ye jama y'i kɔ k'i b'i kanbɔ mɛri la i bɛ tila ka tigɛ jama in na dɛ o de kama fulaw ma sɔn ka bɔ yen o ye tiɲɛ dɛ jama bɛɛ tɛ wote kɛ jama ye dɛ an t'a kuma bila ten tiɲɛ na mɛ jalo e ye nin bɛɛ dɔn ka tila ka i perezante mun na ko wari fu b'a kun kɛ n ka wari de taara fu ne ko n'i y'o di misikinɛw ma o kun ma wusa a waati denmisɛnnin minnu nana n'olu ko ko misiye le mɛri bɛ yan jalo yɛrɛ bɛ bɔ n'a ka forokiya ye ko wa aw jɔ tan aw jɔ tan n k'aw ɲininka ne ko Kuma wɛrɛ foyi t'aw fɛ ni nin tɛ ayi kuma wɛrɛ b'an fɛ dɛ ne ko tigida yɛrɛ nakun ye jumɛn ye kɛ kana fɔ ko gino bɛ fɛ k'i présenté mɛriya la a y'o kuma ban ten aw dɔwɛrɛ ta wala an ka baro in jɛnsɛn ten a ye ne sen bɔ a ka baro yɛrɛ la pewu e jalo a ma se jalo a ma se la sa a ka ɲi ne yɛrɛ taatɔla don e tɛ daraka dun wa ayi a ka ɲi c'est bon e jalo daraka bɛ ka ɲi n ka ɲi
n terimuso
tila k'a weele k'a fɔ n bɛ to tila ka weele e fana da tɛ sigi
e fana bɛ soli kojugu e nana soli ka bɔ n'i ma soli nin ko la n kelen de bɛ ka si cɛ bolilen don i m'a ye ko mɛriya ɲini tigida i jɔ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i cɛ bolila o kɔrɔ ko ne cɛ de bolila i bɛ soli ka don an kan ko mun kelen de kɛra ne de y'i cɛ labɔ i filɛ ne k'an cɛla tan nin fana tuguni i fɛ ne dun m'a fɔ ne k'i cɛ ta fɔ i da la dɛ yafa n ma E jo t'a la nin fana man ɲi sini kana soli ka don yan dɛ parce que e de ne kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye e de ne gundo fɔ ɲɔgɔn ye n kelen tɛ taa cogo min bɛ fɔ i ye o tɛ fɔ pɛnda ye dɛ n'i b'a dɔn ko n'i taara pɛnda fɛ pɛnda t'a jɛ la o b'i gɛn o de kama i bɛ na yan i tɔgɔ tigida n tulo b'i la sa ma
K'i bɔli fa an ka kafe la ɛɛ k'an ka mayonnaise k'i ka buru kɔnɔ hali m'a dun i sigilen bɛ n'o ye k'i b'i ɲɛ kumu n kɔrɔ ko ɔnhɔn
n'o de f'i ye kɛ ko n'i ye fɛn fɛn fɔ ne tigida ma dumuni ko la kɛ o tɛ ne tɔɔrɔ i kelen ta tɛ koyi jalo y'a san i m'a ye dɛ n'a lajɛ opération kan ka fɔlɔ e la
An sɔgɔma pɛnda somɔgɔw
umu ko da ma ban k'an to daraka a bɛ a ka ca o ma ye a kɛra restaurant vip ye
ɛɛ vip don dɛ umu e ma restaurant dilika kɛ e bɔra min n bɔra so kɛ so ture dun ture bɔra a bɛ campagne na ko mun ba ye k'a bɛ mɛriya ɲini de la ye mun alala kelen tɛ mun na est-ce que an ka jamana in bɛ jɔ cogo di ture ni mɛriya o tuma ture tɛ se ka kɛ mɛri ye ture bɛ se ka kɛ mɛri ye koyi ture bɛ recensement kɔlɔkɔlɔ kɛ a bɛ jama bɛɛ dɔn wa i y'a ye aw de b'an ka jamana dafiri parce que recensement ani i bɛ se ka kɛ mɛri ye o ye kelen ye mɛri dɔnniya jumɛn bɛ ture la tubabukan cɛɲi b'a da la dɛ o de b'i kɛ maire ye kɛ a kumacogo ka di a b'a dɔn jama bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a b'a dɔn jama tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ taa an ka campagne kɛ o quartier la a ye taa kɛ an yɛrɛ tun bɛ ne kɛ campagne de directrice ye tiɲɛ na o ma e bɛ se ka jama labɔ ayi ne ka ɲi i ma ye dɛ han e ka ɲi Ture fana ka fisa ni a tɔgɔ ye di jɔn ye jɔnni jalo wa
jalo jalo tɛ dɛ n tɛnɛ b'a fɛ k'a fɔ

Ɛɛ umu u taa a fɔ p tɛ bɛ maloya ma maloya kana cɛ ayi cɛ ma e cɛ y'i perezte ma ne cɛ taa perez cɛ u bɛɛ maliden kelen ye ayi f bamanan saba de bɛ bɛ ka fɛn fɔ sa mɛ e sisan bamanan saba bɛ glo ta kan de b'a kan ɲɔti san
ou bien tour d'Eiffel
aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ta jateminɛ an bɛ mali o tiɲɛ bamanin saba tɛ bɛɛ ta kan
daba bɛ dɔw ta kan tinsan bɛ dɔw ta kan komi e ye Gindo muso ye sa i si sa tour d'Eiffel de b'a kan wa ou bien bamanin saba a tiɲɛ fɔ ne t'a dɔn a kana ne ɲininka dɛ a y'aw ka daraka dun i kɔnɔ falen yan e tigida A fɔ Gindo ɲɛna lagosili tɛ fosi tɛ a bɛ min kɛ nin campagne wari la tiɲɛ kɛ a fɔ k'a ka wari d'i ma i k'a k'i mako ye walayi a tɛ ɲɔgɔn kan mɛn e ma ye dɛ e tɛ se k'o fɔ Ture yan da woto la e e munna e cɛ ma wari d'e ma o taara campagne na munna a ma wari d'e ma k'a dun e da la a ye wari di ne ma koyi a ye wari di ne ma dɛ a bɛ taa min don campagne da fɛ a m'o d'i ma ɛɛ madame Ture n'a ye wari d'i ma n ka buru bila
Ni n y'a bila k'a fɔ ma to baki i bɛ n ka buru bila wari b'e bolo e b'i ta siri i ka fini kunna anw ta ye ba e fɛnɛ pressé ne ma kojugu ou bien e de ye directrice de campagne ye ni wari ma di e ma a bɛ di jɔnni ma o kelen kɔni o ye tiɲɛ ye dɛ ni wari dira n ma n bɛ fɛɛrɛ tigɛ sisan an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen na muso banba
taara min fɛ n'o ko k'a b'a piyɛntɛ o y'a sɔrɔ n y'a fosi k'a da tigɛ ah, banna ayi fɛn bɛɛ bɛ fɔ o de y'a to n y'a fɔ Ture ɲɛna kɛ ah. n k'a ka wari dɔ to yan nɔ an b'an ka campagne dɔ fɛnɛ kɛ yan nɔ ee Ture k'a yira yan sigidaw la Ture taara ka wari lafili de o ee cogo di an bɛ se ka campagne kɛ yan ka jama labɔ yɔrɔ an t'a fɔ a ɲɛna k'a k'a bɔ a ma Buguni t'a bɔ a ma a ye joli di a ye joli di A ka ca dɔɔni dɛ a joli ɲɔgɔn na est-ce que a tɛ biriki kelen bɔ biriki kelen ni dɔ t'o sanfɛ kɔni bon nana y'a di
ee
ee k'a bɛɛ d'e ma ten o yɔrɔnin bɛɛ la ne de tɛ directrice de campagne yan o ma n'a ma di ne ma a bɛ di jɔn ma
o trésorière de fɛnɛ bɛ wari mara Ni fɛn min bɛ dépense min bɛ yen nɔn i jɔ tan a y'aw sen ɲɛsɛn kan wari ko mana don deli ni mɔgɔ cɛ ayi kɛ bɛ jala ja faamuya ayi ne Tigida de tun ye trésorière ye

Tigida ma Tigida e tɛ trésorière a minɛ komi madame Ture cɛ ka fisa ni e cɛ ye parce que madame Ture cɛ ye biriki kelen di k'an ka mɔgɔ labɔ e cɛ ye mun di e e ye cɛ ye mun di ma ma kɛ ale cɛ bɛ campagne na e cɛ bɛ campagne na mun bɛ ka wari ale bolo tiɲɛ o fana ye tiɲɛ a ye kow jateminɛ ka sɔrɔ ka kow kɛ sa Fɛn Tigida an k'a changer e bɛ kɛ présidente directrice de campagne ayi ne kelen bɛ k'a bɛɛ ye n bɛ jama labɔ n bɛ kɛ trésorière ye wa ni mɔgɔw nana ale bɛ kɛ kumalasela ye
e bɛ jama labɔ sisan ni kan jumɛn a Tigida e n teri Umu Tigida bɛna kɛ jumɛn ye sisan a bɛ jama labɔ ni kan min ye a k'o fɔ n ko mɛn
ni n bɔra sisan n b'a kɛ tan tɔ nin tagamacogo man ɲi yan ah, mm. nin ka ɲi jama ni jɛngɛnen don dɔɔnin o jɛngɛnen don i tilen sa parce que directrice de campagne de kan ka kɛ tan directrice de campagne kuma b'i bolo e ka tɛgɛrɛ fɔ an dalen b'i la n b'a kɛ tan n ko jama cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw ni wula a y'a fɔ n ko a ye bɔ aw ka voter monsieur Ture ye mɔgɔ min mago tɛ jamana na n'a mago b'a yɛrɛ la a ye bɔ ka voter a ye mɔgɔ min b'a pɔsi kɔnɔna fa a ka sira tɛ jamana kɔnɔdenw na a ye voter a ye n'aw n'a pɔsi fara tuma min na a b'a kɔ
Umu nin ma ɲɛ kuma in ma ɲɛ fiyewu, n'i ye nin fɔ an b'a fɔ ko woo, e tɛ mɔgɔ si de sɔrɔ nin na hali pigini, mɔgɔ si, e tɛ k'i min fɔ, hali limɔgɔw tɛna jɔ e ka kɛnɛ kan, Alahu akibaru, wa i m'a ye aw tɛ ko dɔn ja o, ɔn, mɔgɔ jumɛn bɛ yen min t'a pɔsi fa fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɔfilɛ jama la, Umu mɔgɔ b'o fɔ jama ye wa, o ye tiɲɛ ye, mais Umu o man ka fɔ, mɔgɔ t'o fɔ jama ye Umu, ɔ mais an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ma fisa an ka nkalon f'u ye n'u tugura an kɔ tiɲɛ na n'an pɔsi fara an tɛna an kɔfilɛ u la, Umu n'i ye tiɲɛ fɔ i tɛ jama sɔrɔ dɛ, aa, ee Umu Hali n'a sɔrɔ k'e b'i poche fa fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔw ye, ɔ, o fɔ ko jama ye, i man k'o fɔ dɛ, ayi segin a kan tuguni, ɔ mais sisan aw b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di, ee i b'a fɔ kɛ, ɔn, ko ni y'aw ye n ta, awɔ, n b'aw ka ekɔliso jɔ, unhun, n bɛ siraw dilan aw ye, un, ɔ, o la an bɛ taa voter i ye, n bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ, aa n bɛ tobilikɛminɛnw ɲini ka di musow ma, walahi, ɔ denmisɛnninw bɛ kalan kɛ n bɛ ji lana fɛn bɛɛ, ɔnhɔn, ɛ mais Umu n'e girinna ko n bɛ n yɛrɛ poche fa, jɔni bɛ e ta, an filɛ nin ye yan yɔrɔ min na nin ye, an ka jiko ka gɛlɛn, jiko ka gɛlɛn E b'a dɔn jiko ka gɛlɛn tiɲɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn anw muso an bɛ pompe dilan n bɔra min na ni château ye
ka nkalon tigɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an tɛ i tɛ se wa ne ko ça fait mun ye nkalon de ja aw bi mɔgɔw ye aw tɛ tiɲɛ fɛ munna ni tiɲɛ fɔra ni min tugura i kɔ tiɲɛ kan o tɛna a dɔn k'o ye tiɲɛ ye mais ka nkalon tigɛ k'a sɔrɔ an tɛ se ka baara min kɛ K'o nkalon tigɛ ko mun e fana ma ko kelen faamuya an tɛ Europe ko an bɛ Mali de la yan an bɛ farafinna yan an bɛ balo tiɲɛ kan an bɛ an bɛ balo nkalon kan an bɛ sa nkalon kan tubabu olu bɛ balo tiɲɛ kan ka sa tiɲɛ kan sisan k'a fɔ n balima cɛman ni musomanw denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw aw ni wula nse somɔgɔw bɛ di ça fait aw nana an ka weleli lamɛn o diyara an ye a bonyana an ma parti tɔgɔ yɛrɛ ɲuman kɛ yɛrɛ ɲuman kɛ kɔni ee
o man di o man di yɛrɛ ci yɛrɛ ye ci aw ne kɔni an k'a kɛ sɛduntɔn ye e ye sɛduntɔn n terimuso o ka ɲi awɔ tiɲɛ o ka ɲi sɛduntɔn ka di kɔlɔkɔlɔ la o ka ɲi i na o na n'i da fa sɛ la ka taa mɔgɔ bɛ ban ka voter ye tiɲɛ na mɔgɔ tɛ ban campagne don n'i ye tasa fa sɛ la ka taa n'a ye u kɛlen k'o dun k'o fa ee A'a bɛ se k'a fɔ ko n bɛ se ka hectare kelen fɛ pour que ka sɛ mara yɔrɔ kɛ yen n'aw mago bɛ shɛfan na shɛfan bɛ yen n'aw mago bɛ sɛ la aw bɛ t'o ta dugumɔgɔw b'o ta k'o dun fu la n terimuso de ye nin hakilina ɲuman ye shɛfa waati mana se waati de bɛ shɛfaga la waati b'a la Umu o d'a to ne y'e kɛ directrice de campagne ye ɛɛ
Jama aw ni wula. Nse. Aw nana an ka welekan lamɛn a diyara an ye. Unhun. K'aw fo dan tɛ foli min na. Awɔ. Ça fait anw ka parti tɔgɔ de ye. Unhun. Sɛdun par sɛduntɔn. Ɔnhɔn. N'i y'a ye anw y'a kɛ sɛduntɔn ye parce que zo de bɛ mɔgɔ caman ɲin na. Unhun. Sɛ wari ka gɛlɛn sisan. N'a ma sɛbɛn ordonnance la mɔgɔ tɛna kariya k'a san mɔgɔ bɛ an bɛ rectifier sinon n'an girinna ka mun fɛn ta an tɛna sɔrɔ an bɛɛ dɔn b'u ɲɛ kɛmɛ segin waa kelen n'o ma sɛbɛn ordonnance la jɔn tiɲɛ bɛɛ de da mɔgɔw b'an lajɛ dɛ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ fama siyɛn duman o, aa, wa a y'aw ka campagne di mɔgɔ wɛrɛ ma ne tɛ se Ala la, iyo sa, an bɛ kuma de da yen, hakilina jira ɲɔgɔn na de don sa, ee, ayi Umu dɛ e ye directrice ye an t'a fɛ e ka taga fili kɛnɛ kan o, ou bien n'e filila kɛnɛ kan dɔrɔn an ka parti tɛna jama sɔrɔ, ɔ, e kɔni ye répétition kɛ yɔrɔ de ye, ni nkalon de ka d'aw ye ɛ na anw sigira anw bɛ etari tan ɲini k'o bɛɛ kɛ shɛ mara yɔrɔ ni shɛfan mara yɔrɔ ye dugudenw ni shɛfan nege y'aw minɛ anw b'a d'aw ma fu la wari bɔ t'a la n'o y'a sɔrɔ a bɛ feere tan an b'a d'aw ma duuru la ɛ shɛ tɛ anw b'a sɔngɔ jigin kɔmi waa kelen de don anw b'a kɛ kɛmɛ ni bi duuru ye a bɛ aw k'aw lajɛ ko ka taa nkalonbaw tigɛ ça fait an mana sigi an tɛ se ka foyi den kelen ɲuman kɛ aw ni ala cɛ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ koyi fɛn min ye tiɲɛ bɛɛ fɔ i tɛ taa koyi ɔ ne b'aw yɛrɛ ɲininka sa Ture y'a fɔ aw ɲɛna ko mɛri ka baara ye jumɛn ye hmm. ayi Ture ne kɔni ma kuma n'a ma kuma la Umu dɛ mɛ ma politigi politigi kɛ ka tɛmɛ A ye kanpaɲi caman kɛ a ye kanpaɲi caman kɛ ka tɛmɛ an taara politigimɔgɔ ka réunion na sani Ture ta kuma ka se u yɛrɛ ko k'u bɛ galadon yɔrɔ dayɛlɛ ka da anw kun waati dɔ la baro
e dabɔ a kama walasa an ka tugu ka fɛn u y'a dabɔ a kama k'an nɛgɛn nɛgɛn an taara u ma galadon yɔrɔ dayɛlɛ an ye u ma foyi d'an ma fo n'a kɛra u ye kilo mugan baramani kelen min d'an ma o dun ye bɛɛ jɛ de fana ye an t'an ɲɛ yɛlɛ sa wa n terimuso ye tiɲɛ minɛ tiɲɛ na nka a ka ɲi komi n'an bɛ kanpaɲi kɛ ni nkalon de ye an fana b'a kɛ ni nkalon ye kɛ nin tɛ ne ka kuma nalen yan k'an pɔsi fa n'a ye kɛ o de don an k'a kɛ ten n'o de fɛ sa tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ sa ɔ an k'a kɛ ten sa an bɛ shɛ mara yɔrɔ dayɛlɛ aw ye awɔ ka shɛ d'aw ma fu la o ye kelen ye filanan an bɛ galadon yɔrɔ dayɛlɛ k'a di aw ma awɔ ka muso Kɛmɛ saba ta k'a bɛɛ bila galadon na a bɛ kɛ ten ni wa an bɛ tɛgɛ fɔ tuguni n'o bɔra la an bɛ wari di aw ma aw aw yɛrɛ k'aw ka yɔrɔw dayɛlɛ aw yɛrɛ ye wari sara bali ayi wari tɛ sara n'i y'a fɔ ko sara haramu tɛ n'a minɛ
fo kana ɲinɛ jeunes ka yɔrɔ kɔ dɛ i b'a fɔ k'i bɛ baara ɲini ka di jeunes ma ka dɔw bila stage la a tɛ sara sɛbɛ la a tɛ sara wari de b'e bolo ka d'u ma An n'u nana dun an nkalon tɛ yan n'u nana nkalon tɛ a di wari de b'e bolo ka d'u ma i ta de y'a da anw sigi bali de ka gɛlɛn n'o tɛ ni ture sigira kɛ mɛ ni wari ma di u tɛ wote dɛ ni ture sigira u bɛ mana fɔ u bɛ wote ni ture sigira kɛ n'u nana ko kɔn kɔn kɔn i bɛ Pɛnda yɛrɛ nse somɔgɔw ko misiye ture bɛ a tɛ a bɔra cɛn na ale ka teli o fɛ, ee Umu, k'a sɔrɔ a bɛ yen, unhun, u b'a fɔ k'a tɛ yen a bɔra k'a bɛ na sisan aa tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ɲɛ bɛ ne na ne y'a muso ye dɛ mais a t'a taa yɔrɔ fɔ ne ye a t'a na waati fɔ ne ye, ɔ politiki mɔgɔ ninnu u ka fɛn tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna o, wa musow ka jugu n'u yɛrɛ ye, u b'u dogo i la de i ɲɛ tɛ da u kan wa a bɛɛ ka fisa bureau kɔnɔna fana ye, ɔhɔ, ee Umu Kan'o bɛɛ fɔ sa ayi ye n'aw ta de ye kuma ye yan kɛ n'o tɛ an ka mun b'a la an ka foyi t'a la kɛ ne nin ye anw ye aw cɛ de ye dɔnku an b'an ka kanpaɲi kɛ ten tɔ komi aw yɛrɛ ko ten an b'an miiri nkalonbaw caman na k'olu tigɛ k'a kɛ n'o ye o tɛ mɛ sanni kanpaɲi ka ban wari min dila tishɔriti wari ni te sɔngɔ ni sukaro sɔngɔ a ayi tishɔriti an b'o dilan diyagoya ye ani fini ani fini an bɛ fini taafe kelen tishɔriti kelen npogotigi banna taafe kelen tishɔriti kelen mɔgɔkɔrɔbaw ta ani kepi kelen pa kelen an b'o d'olu
ma mɔgɔkɔrɔbaw ta te pakɛ kelen sukaro kilo kelen kɛmɛ fila n'i y'o da min ta kan o bɛ mugu dɔ an tɛ musokuntigiw dama dama ɲini K'olu bɛ se ka jama labɔ o ye tiɲɛ paseke muso ninnu filɛ nin kɛ n'i fɔlɔla k'olu da anbilansi kɛ mɔgɔ minnu fana nunjuru b'olu bolo olu b'o sama ka s'i ma tiɲɛ i ka kuma an k'a lajɛ ani ka kupu da zɛniw ye a bɛ aleretur kɛ ka balɔn ta an ka cɛman kupu bɛ da a wari tɛ sɔrɔ dɛ sɔrɔ o kuma na e wari tɛ sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka min fɔ i da la o bɛɛ bɛ sɔrɔ wa o bɛɛ bɛ sɔrɔ sɔrɔ an bɛ kɛ de ka jama ɲini dɛ e dun ko cogo di
ubiyɛn an bɛ balani sho kɛ a banna k'o di npogotigininw ma olu k'o fɔ kare kɔnɔ k'u dɔn kuma banna waa mugan di min ma k'o ka balani kɛ o bɛ waa duuru kɛ ka balani sho kɛ o yɛrɛ bɛ waa ta waa tan ta ka tɔw ɲɛ ko kuma ma ban ala an ka te su an k'o min
ee sɔgɔmasa ala ye n'ala cɛ ani dumuya mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen nin sen an bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ lɔn dumuya b'a plasi lɔn an yɛrɛ fɛnɛ kan kɔ sira min fɛ an fɛnɛ b'o lɔn bawuya sara de b'a nana e y'a ka mɔgɔ bila ka n'an kɔ ee a e y'an weele e b'a dɔn n'a sɔrɔ a nimisalen don ko cɛ ni muso tɛ kelen e an ye k'a lawuli lo yɛrɛ n'o yɛrɛ le ma a kɛ nimisa sa dɔ kelen dumuya ta nɔ sa awɔ o le ka ɲi e ka jɔrɔ min na alimatu cɛ ta ko danbele o bɛ karo kɛ a ma yɛlɛ sanfɛ o bɛ fɛn la karo kɛ a ma yɛlɛ sanfɛ ala ko man gɛlɛn kala ni alimatu fana n'a cɛ bilala ɲɔgɔn dun ee o tɛ bila ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ ri koyi o ni gatigi tɛ kelen dɛ gatigi le bɛ kɛlɛ kɛ nka danbele t'a yɛlɛ ala y'a tɛ foyi fɔ a b'a kɛ yɛlɛ ten
gatigi ye jɔn ye batoma cɛ kɛ
i terimuso in cɛ a mana ko hɔn ne le bɛ jɔrɔ o la nka danbele ale t'a yɛlɛ ten e ma cɛ ka farin
Batoma cɛ wa a fana tɛ gosilikɛla gatigi nka a b'i funu ale b'i funu le ka kɛlɛ kɛ sara i dun bɛ to ka t'olu ka to dun ee n'a donna kuma kan dɛ ala ye ne bɛ kabini to ma sigi fo ka na to sigi mm. fo k'an ban to dun na mm. ee kɛ kuma la denmisɛnnin dɔ bɛ neni yan fɛ denmisɛnnin dɔ bɛ to kisi la dɔwɛrɛ bɛ neni yan fɛ ka baga baga i ma ten ka ne sigila ka to don bɛrɛ ne ta ka fiyɛ tɛ Sara n'o fana sugu kɛra kɛ i b'a fɔ k'i fara n'i bɛ fɛ ka i la arajo da kan Kajatu nin ye wɔyi Kajatu le b'i sigi ni kuma camanba nin kuru bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Kajatu ɲɛna a la to ka k'a dun tuma a bɛ denmisɛnninw neni ni kumaba min kɛ o t'aw tɔɔrɔ aaa an t'o jate la aw dun b'a dɔn k'a bɛ kɛ aw de kama aw bɛ a ka to dun de dɔn dɔrɔn ne sigilen ko Kajatu rɔ kɛ n ko e ala n ko da kan Kajatu min fɔla n ko le ni Madame Zerbo gatigi sinna ka baga dentan dɔ ma n kɔrɔ ten ka kumaba dɔ f'o ma a n'i sigilen to ko aa gatigi ka taa cɛ fɛ yen o y'a ka kuma fɔ ka kulo la han ka taa wali du kɔnɔ cɛ y'a ka kuma f'a ka dudenw ma ka kulo la a e bolo ala toro ale to ka mais saran kɛ e bɛ ka Kiyatu in kelen ta fɔ Kiyatu in tɛ tagama a bɛ Sidibe in kɔ n ko kiyatu in tɛ tagama a bɛ Sidibe in kɔ ne ma o ye o lon dɛ i b'a sɔrɔ kuma gɛlɛn na ko la n'i ye kiyatu ye yen dɔrɔn a bɛ bɛ yen o ka to ko ka jugu ni kiyatu in ta ye fo yɛrɛ b'a o k'a lakuru ma a yɛrɛ bɛ ban kini sigi k'a da rɔ ɲɛyɔrɔ ko lakuru ma ja wa ko lakuru jali bari nka wari bɔ wari bɔ t'a la kori nin sen dɛ
aa sara wari bɔ man di mɔgɔ si ale o dɔgɔtɔrɔ kɛrɛ kelen kan tɔgɔma la Famisa Sidibe nin si tɛ wari bɔ fɛ Ayi, sara. eh, hali y'a ye Docteur dugukɔnɔ bɛ si tagama sama kɛrɛ kelen kan tuguni. dɔgɔtɔrɔ kelen kelen kan- kɛrɛ kelen kan tɔgɔma la Ɔn. a gwa e le de n'o tɛ kana jɔrɔ han mm. ne y'a lɔn e ka maloya olu la mm, a to yen danbele tɛ danbele bɛ karo ni karo kɛ a tɛ yɛlɛ sanfɛla nɔ ye an ye yan fɔ fini k'a fɔ nɛrɛ bɔ mm, dumuni duman kala yɛlɛ an ma yan ayi sara an kan'o makɔnɔ yan alimatu yɛrɛ n tɛna kuma ee sara hali ni dumuni duman bɛ ka na foyi tɛ mɔgɔ ka so bɔ koyi sara ni tonton ma n'an nɔfɛ kɛ an yɛrɛ ka taa sa maloya t'a la o mɔgɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ maloya t'a la k'ale ka sokɔnɔ o kelen ne t'o kɛ abadan bɛɛ hɔrɔn n'i fasiya rɔ ala ye ne t'o kɛ e e ne t'o kɛ sara sara ni ne kɔrɔkɛ bɔra ni kalama o bɛ bɔn ne jigin ne kan aaa ayiwa e, e, bɛ se wa n'o tɛ ne kɔni tɛna wa sara an bɔra ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ne tɛ se ka bɔ k'e to sara i ka telefɔni bɛ ka sɔni i t'o lajɛ aa n m'a dɔn mɔgɔ min bɛ nin N' ye mɔgɔ ta e b'o dɔn cogo di
ɛ Sɔgɔna i bari ko ni baara sa n'a ka fɔ ko den balikuyalen an buramuso yɛrɛ don ma hali wagati jeli bɔ bilen an ye ka gbɛngbɛngbɛn ta k'an bila kɛnɛ ma ayi Sara n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la ko an ka tiɲɛ fɔ an bɔra an yɛrɛ ye nin kelen na dɛ an ka dantɛmɛ de kɛlen hali ni dan tɛmɛra cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ muso man kan tɛ ka dusu ta o. ɔn baasi tɛ Sɔgɔna e y'a défense ta jugu la sa o. ayi Sara ne tɛ k'a k'a ɲɛna o mais n'i ye ko jateminɛ an ka tiɲɛ fɔ an jo t'a la o. Mhm. tiɲɛ tɛ. Mhm. an ka tiɲɛ fɔ ba an jo t'a ɔ sara a tɛ ka sonné. ɛ sɔgɔna i la telefɔni ka sonné dɛ.
Ee Ala Dirisa don ko i jɔ n k'a ta joona sara alo Bayini Dirisa i ka kɛnɛ ya aa Bayini man kɛnɛ dɛ ee i man kɛnɛ mun b'i la aw bɛ min e fa de ko tɛ ya Zeyina Dirisa wa Dirisa kana i mana an yɔrɔ f'a ye a b'a f'a fa ye dɛ a y'i jɔ fɔlɔ sa Sara Dirisa i fa de y'an ɲininkali kɛ ya
Bayini ni jɔn bɛ kuma la ne de tɛ a bila bɛɛ kɛ kuma la ɔ yɛrɛ de y'an ɲininkali k'i yɛrɛ ya an ka bɔli digira e kelen de la a Bayini ne bɛ n kelen de ta dɔn dɛ a ɲininka k'a fa kɛra ne ko tonton tɛ ka fosi fɔ dɛ baba
aa a m'a tɔɔrɔ hali n'a y'a tɔɔrɔ a tɛ dɔn a la dɛ ee dirisa est-ce que e bɛ ka gɛrɛ a la kosɛbɛ e Bayini e kɔni b'o dɔn ne ni baba hali surɔ ne ni baba ye baro kɛ fo I se fo une heure tɛ a ka a kun sigilen bɛ ka mun kɛ o la
a t'o heure bɛɛ k'a ɲɛ anw bɛ ka te min an bɛ baro la e fana jo t'o yɔrɔ na n buramuso bɛ so kɔnɔ ani aw buramuso yɛrɛ de tun don o yɛrɛ de tun bɛ ka te wuli k'a di a ma aw dun ye waliden tɔɲɔ a ma dege dugutilama fɛ ko la Bayini aw bɛ min Sɔgɔna i mana tila y'a passé aw bɛ min i jɔ fɔlɔ sa ɔ Dirisa e b'a fɛ an ka yɔrɔ f'i ye de ya e bɛna mun kɛ sa e bɛ ka na anw nɔfɛ de ya Bayini n ka taa aw nɔfɛ de ya ayi dɛ n'i fa m'a fɔ e bɛ na anw nɔfɛ cogo di Bayini ne bɛ deli ka taa aw nɔfɛ ka sɔrɔ baba m'a fɔ o ni nin kelen ni tɛ kelen dɛ Zeyina an bɔra an yɛrɛ ye de wa an mɛnna de an ye dusu de ta wa an ye dusu min ta f'e fa ka na anw fana deli
fo baba de ka taa aw deli y'a faamu walayi Sɔgɔna a bɛ bɔ a bɛ
na baba bɛ na a bɛ na aw deli Dirisa i b'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na ayi
Ne t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na wa cogoya fɔ n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna de n'a nana kɛ kana n weele yɛrɛ dɛ n bipe dɔrɔn ni ye n bipe kɛ n b'i weele i bɛ telefɔni bila haut-parleur la Dirisa ta mɔgɔ bipe ta teri de a f'a k'i weele kɛ ayi n t'a fɛ a k'a ka crédit tiɲɛ ni an b'a la crédit jeni la a k'a jeni bɛ tɛ fara o de n bɛ yɔrɔ f'i ɲɛna o bɛ ka kuma min f'i ye o lamɛn fɔlɔ kɛ n'i fa nana kɛ i bɛ n weele i bɛ telefɔni bila haut-parleur la n b'a lajɛ i bɛ kuma bila la n'a sɔrɔ a ɲɛnafin b'a la i b'olu kuma fɔ quoi n b'a ka kumakan lamɛn n y'a mɛn bayini e tilala i sɔnna awɔ ee bayini na n ka sara d'i ma sara i tɛ kuma dirisa fɛ dirisa dunbiya somɔgɔ in baasi t'u la funɛ ye tɔɔrɔ s'a la walayi dukɔnɔmɔgɔ kuru bɛɛ ye dirisa ne la finɛtiri i n'a ga tugunɛ awɔ a tugulen don mm. da ko nin le gwɛlɛnma ne ma dɛ i ka da yɔrɔ taga tɛ n tɔɔrɔla fo na da mm, o fana tugulen don
a banna i fa keyari ye baba mm. a bɛ yan
a kan de baba
aa maa aw bɛ min ne ee hmm, dirisa an mana an mana yɔrɔ fɔ i i i tɛna fɔ
k'a fɔ cogo di ɔ i lɔ sɔ- i lɔ fɔlɔ mani sɔgɔna na min f'i ye i sɔnna o ma kuma min f'i ɲɛna jumɛn sɔgɔna na min f- bantɔ min fɔli i ye nin siya i sɔnna o ma wa ɔ ayi ma olu tɛ problème ye sa aw bɛ yɔrɔ min na aw k'o yɔrɔ fɔ ne ye ba in dirisa an mana f'i ye i kana f'i fa ye dɛ ayi ee, aw yɛrɛ taara min de ma An sɛgɛnlen ni tɔ t'an na ne ne ma dɔn ne bɛ taa aw ɲini yɔrɔ o yɔrɔ bari ne tun b'aw ɲini kare kun de la aw tɛ yen ee nin sen ta an na nin ta dusu la dɛ an y'an sɛbɛ kuru bɛɛ la nin fo dunbiya fana k'an plasi lɔ nin sen an ye yɔrɔ min na an bɛn'o f'i ye i tɛna f fɔ i fa ye ayi ma k'a sɔrɔ aw b'aw sɛbɛ la wa ayi f'aw fana ka baba ɲɛ gan a ka ɲi tan hɔn ee ne tɛ taa aw nɔfɛ dɛ ala ye dirisa ne k'an faamuya dɔɔnin o de fana ka fisa ne tɛ taa aw nɔfɛ e ala Bari baba ye cɛkɔrɔba ye ale b'aw gɛn aw fana ye musokɔrɔba aw b'a ka minɛn cɛ
dirisa an ye alimatu bara alimatu jumɛn alimatu danbele vieille dame wa
aa a tɛna kɛ vieux ye ayi o tɛ vieille dame sa alimatu danbele terimuso min bɛ kalaban fo don dɔ la ne delila k'a tigi bila yen k'aw tun bɛ kɔɲɔ la
Tigɛ sa aw tun bɛkaw sen ɲɛ
fo da yɛrɛ nana dɔrɔn ko ko lajɛ da ta de kule pee la ne ma ɲin a kuma kɔ dɛ da sa k'o fɔ a fɔ ne b'a dɔn k' b'o fɔ ɲini na aw bɛ an ye baasi t' ye kɔni an lafiyalen baara baw an ye sanfɛ da tɛ yɛlɛna sanfɛ diɲɛyɔrɔ dumuni mana a bɛɛla yɛlɛ an ma yan Alimatu bɛ to d'aw ma ye ma alimatu dun ka diinɛ ko ka bon ne a ka muso su kelen tɛ fo fila k'o mar'i ka so kɔnɔ an k'a kɛ a kɛra ni dirisa a bolo kan hɔn oke ma an y'a faamu an b'a fɔ aw bɛ yen de kɔni dirisa i kana an yɔrɔ fɔ dɛ ko ni baba nana n ka baro bila baba fɛ ka telefɔni bila haut-parleur la an y'a kumakan lamɛn o ma suru i kana dɔrɔn nka i kana an yɔrɔ fɔ dɛ ma aw yɛrɛ baba ɲɛnafin b'aw la dɛ
Sɔkɔna n'o t'a kɔni ɲɛnafin tɛ ne la dɛ ko mɔgɔ tɔɔrɔbaga jumɛn ye le deli kɔni hinɛ deli la n'o tɛ k'a fɔ k'a ɲɛnasuma sugu ne la o tɛ dɛ n y'a faamu ma n ye nin bɛɛ faamu n'ala sɔnna a ma n t'aw yɔrɔ fɔ aw b'a kɛ cogo o cogo Fɔ aw ka tile fila de walima tile saba ɲɔgɔn na kɛ aw kana na aw bɛ baba ɲɛ gan f'a ka ɲɛ gan o la ni aw nana o la Dirisa ne ka an mana kɔsegin nɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn plasi lɔn ale b'a plasi lɔn an fana b'an plasi lɔn a ka ka ki di i mana mɛ ma ɲi ma ɲi diɲɛ lolo i ye k'a fɔ n ka ɲi dɔ de la lu da la bari n'o tɛ ni bɛɛ ka kɛ ma ɲi i t'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ i t'a fɔ sɔrɔ sinon Batoma nana aw ɲini a minɛ i terimuso in Ɔ gatigila Batoma a ma sɔn wala ale bara gatigila kuma caman kojugu ne y'a dɔn ko ni aw taara yen kɔni aw tɛ su fila kɛ yen o la kuma caman ne t'o la kuma caman kun ok ma e yɛrɛ hakili la ne ka nin yɔrɔ fɔ baba ɲɛna ayi kana an yɔrɔ fɔ o fana ye Bayini hakilina ye e ka telefɔni di Bayini ma ta
Sɔkɔna Dirisa ka kuma i fɛ Bayini kana o yɔrɔ fɔ baba ye cogo si la ayi an ye min fɔ i b'o kɛ fɔlɔ i kɔni kana an yɔrɔ fɔ fɔlɔ kɔni n yɛrɛ kana taa u nɔfɛ i yɛrɛ yan mm.
n'an mago b'i la an b'i wele Dirisa Sɔkɔna a f'a ye ko wariko de b'an na yan Dirisa naamu ko wariko de b'an na yan Orange Money wariko wa
aw bɛ mun kɛ wari la yen ma aw yɛrɛ ko k'aw bɛ ka dumuni kɛ ka ban an kɔni ka dumuni kɛ fɛn kura an sago rɔ nka e mɔgɔ kunnankolon ma ɲi
baba nana ko ne kana ale wele ko ne k'ale bipe dɔrɔn e kana i la mɔgɔ bipe ta taara da a wele kelen Sɔkɔna yɛrɛ kasi fo ka mako bɛ joli la n'i ye min bila ka na i mana min caman waa ka yan ee an mɔgɔ jɔnkɔ la O ka kɛ joli ye? Sabu ko ka kɛ joli ye? A yɛrɛ hakili mana min minɛ nka 1000 an fana i fana y'i kɔnɔrɔ miiri o ko kunna tɛ. Ma wari bɔ yɔrɔ ka ca sisan dɛ nka aw buramuso bɛ yan a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ko fɔlɔ dɛ. Fɔlɔ n kelen kun don fɔlɔ n kun tɛ dépense dépense kun tɛ yen nka sisan aw fana aw buramuso bɛ yan. Ɔnhɔn ɛɛ Sɔkɔna, Unhun, ale de b'a kɛ tan k'a muso in mangoya

n y'a faamu n y'a faamu ni mɔgɔ taara n'i nana n'i fana bɛ kɛ kɔɲɔmuso de ye sa o tɛ kɔɲɔmuso cayalen du kɔnɔ a sera tiɲɛ tɛ yan ala ye o tiɲɛ an mana dunya b'an bɛrɛbɛrɛ nɔɔni sen ok ma n b'a kɛ waa fila ye o ka ɲi o ka ɲi ne waa kelen Sɔkɔna waa kelen ni baba nana n b'aw ka foli fɔ a ye i y'a a ta wari la kana an ka foli fɔ a ye dɛ an ye min fɔ i ye i b'o de kɛ jumɛn

OK n'aw ko ten n b'a ɲininka inshallah n'a kɛra cogoya min na komi a tɛna dogo aw yɛrɛ la Bayini e kɔni b'i jija de téléphone ka k'i kɛrɛfɛ dɔrɔn
ni buwa nana aw y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ ten aw m'an weele dɛ f'an ye téléphone rɔgbɛ sɔn ko ne n' weele a ni m'an sɔrɔ e mɔgɔ ba ye bɔ i kan fo ka tile joli kɛ i ma i weele ee ma baba bɔra sisan o de kama ne y'aw weele ko ɲɔ tɛ ayiwa a ka ɲi baba tɛ ka sɔn aw tɔgɔ ma sisan so kɔnɔ yan dɛ a ka ɲi an yɛrɛ fana tɛ ka sɔn baba tɔgɔ ma baba bɛ bɔ n'a ka kile bɛɛ y'a fɛ sisan A bɛ e ka da sogo o kile b'a bolo a bɛ Bayini ka da sogo o kile b'a bolo o fana wajibi ni mɔgɔ tɛ bɔ na n'a dayɛlɛnen tɛna to n'a ma da sogo ka kile minɛ k'a kɛ a to yen secours yɛrɛ b'an bolo
an bɛn h ko n bɛ Funɛ fo i b'a kɛ ten a b'a mɛn
i so kuma nin i bɔ a sira fɛ h n' ala sɔnna ma ma aw k'an bɛn a bɛ n ka foli fɔ Alimatu ye a b'a mɛn
Ɛɛ Sogona kɛ ne na min ye n nɔ ala ye Dirisa t'a fa kɔ labila diɲɛ rɔ e ma la sera ne yɛrɛ fari fagara a b'a ɲininkali kɛ kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ a fɛ tiɲɛ t'a rɔ kelen h fɛn dɔ k'a fɔ ne kunkolo rɔ ko Dumuya nimisala an kɔ ni an ma deli ka ni ɲɔgɔn k'a la Ee o fɛn bɛ to ka kuma e kunkolo la an ma deli ka ni ɲɔgɔn k'a la dɛ an kɔni ma deli ka ɲɔgɔn kɛ mais Dirisa ye kuma min fɔ k'ale a tɛ k'an tɔgɔ la kuma fɔ a yɛrɛ miiri tɛ ka jigin an na Ala Sogona yɛrɛ kɔni den taganiya ye ka e n'a Dirisa ye biri ka bɔ a fa fɛ a n'i y'a jate minɛ cogo dɔ la

Eh, ko bɛ tɛ bɛnkan nin bari min kan ka fɔ o tɛna fɔ a mana kɛ ka dɔ rɔbɛn ɲɛ maa dɔ rɔbɛn tɛ bari an fana ma bɔ dabilali kama pepewu an le bɔlen ko cogo sa an bɛna faamuya sɔrɔ mm. o la n'o tɛ mm. ko gɛrɛ tɛ o mm. ee eh, Dumuya ko i feere i ɲa lu kɔnɔ tante ɲuman kɛ le juguman kɛ le

Ne n'a fɔ i ye ko foyi tɛ bɔ yan taa rɔ tɛgɛ i fana sa an yɛrɛ ma foyi kɛ foyi tɛ bɔ a la o y'a tile filanan ye dɛ a mɛɛnna cogo to hali ni cɛ tɛ yɛlɛ sanfɛ don don a b'a fɔ k'a bɛ yɛlɛ sanfɛ i n y'a kun hali kunun an tɛ fitiri seli a kɛra ɲɛna k'an weele o kɔfɛ an tɛ an den ka yɛlɛ i n y'a kun ye Dumuya ko nin na i yɛrɛ dɔn i n'a mɛn wa a tɛ bɔ a kalama sani ka da bɔ a kalama an bɛ so n'Ala sɔnna a ma tɔ tɛ Dumuya la tugun ne yɛrɛ le kunkolo tɛ ka sɔn ayi ne yɛrɛ le a ka fɔ ne ye ko tɔ tɛ ko dun misali e kunkolo b'o fɛ yen a bawo an ma deli nin ɲɔgɔn kɛ la a la o an le bɔ an munumunu kari kun na sɔn k'an kɔsegi sera diya e kunkolo bɛ to ka kuma a kuma se an ka di yɛrɛ bila nin ko dɔw la e tun kunkolo bɛ kuma an ye dɔrɔn ne kunkolo kumalen tɛ nin a ma bɛrɛ fɔ sɔ dɛ mɔgɔ mana k'a la mɔgɔsɛbɛ kan na e le yɛlɛmala k'o kɛ ko wɛrɛ ɲɛna fɔlɔ man
Jeli ka te filɛ a i ka te la umu komi n y'a fɔ ka bɛɛ k'a ko la kɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ko la an k'a kɛ ten donc Kɔmi wari bɛ bolo la ka ban an b'a to tan fɔlɔ bɛɛ k'i ka girinkajɔ kɛ ka ban fɔlɔ parce que nin waati in na bɛɛ bɛ girinna i sen kan koyi ni nin tile filanin tɛmɛna kɛ an fana bɛ bon ni san cɛ de an b'a kɛ mais ko campagne ban ka dati de b'a la dɛ n b'a dɔn mɛnɛ n b'a dɔn mɛnɛ mais an fana b'an hakili jagabɔ de mɔgɔ tɛ girin k'i kɛ ba falen kan koyi hakili jagabɔ de b'a dafa dɛ n'i y'a mɛn ko politigi mɔgɔ ɲuman dɔrɔn